Bi ye jumadon ye fevrier kalo tile tan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni se telimanw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna jamanakuntigi general d'armée Asimi Goyita ale ye baara kura dɔw boloda kunungo alamisadon fevrier kalo tile tan ni fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na ni baara in bɛ tali kɛ min ye an ka marabolo n'o ye gouvernement ye o yɛlɛmali kan Awa a yirala k'a fɔ min ye minisiri kuraw ye olu donna min ye marabolo kɔnɔna la kɔrɔlen dɔw fana olu tora u nɔ na awa nin kunnafoniya in kɔni dira min ye eh, jamana eh, ɲɛmɔgɔyaso o forobakalatigi n'o ye eh, dr alifuseni jawara an ka jabaranisoba ale sanfɛ n'o ye ortm ye halisa yɛlɛmali bolo kan gouvernement o kɔnɔna na n'o ye remaniement ye a jirala k'a fɔ eh, fɛn min ye general sadio kamara ye ale ni eh, general ismail wage fo ka taga se aluseni sanu ma olu kɛra ministre d'etat ye gouvernement kura in kɔnɔna na Sigikafɔ min bɛ to ka kɛ san o san ayiwa bana min bɛ yen ni bɛɛ b'a dɔn ver de guinée la ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna la ayiwa sigikafɔ kɛra ɲɔgɔn ye kɛra san deux mille vingt-cinq min tɛmɛna awa porogaramu min bilalen bɛ ale ko kan sigikafɔ kɛra o kan ɔ baaraw ɲɛmɔgɔya kun bɛɛ bɛ an ka minisiribolo min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ani buru hadamadenya ɲɛtaa kunna ni o ye asa bajalo ture ye kunungo alamisadon fevrier kalo tile tan ni fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ segukaw fɛ yen nɔ baara dɔw dayɛlɛla nin y'a tako bi saba ni naaninan ye a bɛ tali kɛ awa min ye office de la haute vallée du niger babolo min n'o bɛ eh, mali cɛci n'o ye ba joliba ye awa ale bɛ eh, sɛnɛ eh, yakubayali la an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la office du niger ale kɔnɔna la ayiwa eh, ba joliba bɛ se ka nafa min don an ka eh, sɛnɛkɛlaw ma cogoya min na awa o san ba fila ani mugan ni duuru o baaraw de dayɛlɛla nin y'a tako bi saba ni naaninan ye nin wagati in na an b'an kun da kɔkan kibaruyaw kan min ye alizerikaw ka eh, jamana ɲɛmɔgɔ ye ale ye eh, yamaruyaw di kunungo alamisadon fevrier kalo tile tan ni fila san ba fila ani eh, mugan ni wɔɔrɔ k'a fɔ a ka lasigiden min sigilen bɛ nizɛr eh, jamana kan ko o ka segin ka na ayiwa a ka jamana kɔnɔna la nin yɛlɛmayɛlɛmani min filɛ nin ye nin ye eh, nizɛr jamana ani a sigiɲɔgɔn jamana alizeri ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra k'a fɔ min ye e, jamana fila ko fɔɲɔgɔnkɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min mɛnna ni bɛɛ lajɛlen makunnen don ni bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn filɛ i n'a fɔ patikolonba jɛ farafinna keleya tɔnba ale y'a lase a ka eh, bataki dɔ senfɛ min kɛra eh, bɔlɔlɔ min n'o o tɔgɔ n'u ko a ma ko iksi k'a fɔ k'u bɛna eh, maa kura dɔw sugandi olu baaraw bɛna daminɛ maa minnu bɛ yen n'u u ka baara bɛna ɲɛsin bɛn ani lakanako ma farafinna keleya tɔnba kɔnɔna na n'o ye union africaine ye awa u ka manda yɛrɛ o bilalen bɛ san 2026 ani san 2028 o de ni ɲɔgɔn cɛ Ɔ o maaw de bɛna eh, sugandi minnu bɛna eh, bila awa bɛn ani eh, lakanako kunna union africaine n'o ye eh, farafinna keleya tɔnba ale kɔnɔna la nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don na nataw la